This video is gonna be in Igbo language, so please don't be angry. And it's for uh, my beloved Igbos. Ndị be anyị kedụ ka unu mere ka onye chiri ya zelu dewo na efuola chi ife m chọrọ ikwu maka ya maka ihe m nụ anụ ferefere na enwere pandemic na-achọ isetu and ife na-achọ isetu unu asịkwana na m bụ onye asịrị mana anụ m na ndị ndị obodo ndị eliza obodo ndị be eliza na-arụ ụlọ gịnị nwanna nke be anyị n'Enugu steeti and ka ha si eme ihe a bụ ha bịa bịa rụọ ọ bụ na ha chọrọ iji aka ha wee mee operate otu ha si chọọ ime ha were aka ha na-eme the thing ha enwee branch one or two branch n'ebe ahụ ha chọrọ ịnọ ime eliminate ndị ahụ ha chọrọ ịnyụ ikpakwu ha bịa nwee strong branch n'ebe ahụ enwere ike unu asị kee proof ihe m na-ekwu enwerọ m proof mana ife m nụ ọ na-emekwa eme o ọ ka mma na i kere nkwụcha ndị be anyị sị na ka m nyochata ka m nyochata mere mgbọ ji tụọ enwe n'anya ka ọ fụchanata dị sure ma ife a na-ekwu eziokwu ma ọ na ọ bụrọ eziokwu ọ ka mma na i kere nkwụcha enweghị ife i luuzu na kee ihe anyị nwere ike ime ozi m chọrọ ịgbasa here bụ mkpọrọgwụ mkpa akwụkwọ ndị be anyị ike nkwụcha wepụnata obi wepụnata uche n'ife gbasara ọgwụ oyibo ife ọ na-eme kịta pandemic ha sị na ọ na-achọ ịland bụ secret one like mụnwa nọ obodo oyibo Germany ka m nọ o nwere ihe m nụ na by now o nwere ọya dị eh, like corona nọ available kịta now mana ha sị na enwerọ mandate ndị mmadụ iyi mask ma ndị mmadụ ime nke enu ma nke ọzọ ha chọrọ ka o spread ha chọrọ ka ọtụtụ ndị mmadụ nwụọ ọ kwa ife ndị a chọ now ọ bụrụ na be anyị ihe niile ha ji na-eme since bụ ka o wee rute ndị be anyị aka mana ọ na-abụ ha gbachaa izu ọjọọ a ọ bịa wuo ha n'isi the more mana kịta ha ji idea were nwayọọ na-apị button ha mana ama m n'ike nke chineke na ụmụ igbo onweghị ife ga-eme anyị onweghị ihe ga-eme ana be anyị nke ọ ga-eji bụrụ ụmụ be anyị ka ihe ga-eme ọ ga-emenata Mana kịta ha na-agbara anyị anya nke ọjọọ. Ọkwa ha mere ka civilization dị sọsọ na obodo ndị West na obodo ndị North. Ha na-efeel na ha na-emegide anyị. Ndị be anyị na-awa ngolo na-eme ife ha ka ha si. Mana the thing sokwu wee nye aka kwachinete ndụ anyị. Ọya na-efe efe aha na nso. So ngị onye na-anụ onu m kwetere n'ihe m na-ekwu, ị na-elose anything sọsọ ihe ị kwesịrị ime kpachafụrụ onwe gị anya. ịkpachafụrụ ndị ụmụnne gị anya gwa ha ka onye ọbụla wenata aka n'ọgwụ oyibo these days o nwekwere nke m fụ mbọsị a clip m fụ mbọsị a ọgwụ megoro expire ka ndị mmadụ bu wee bunata he ndị nafdac gị nwa eje check ọ bụrụ na ọ garọ ọ bụrụ na mm, o nwere poisonous gịnị nwanụ gịnị nwanụ in other words ndị a chọrọ igbu ndị mmadụ ndị a chọrọ igbu mgburi this time and o tena ha kwadowere ihe a o nwebeghị ife mebe mana ka ị ghara ịbụ a victim ọ ka mma ka ị erina karịa iricha dachie ụzọ ọ ka mma erina karịa irisịa wee jebe mkposi afọ asawa bụ ọ ka mma ka ị ra ka ị ra so mgbakọta okwu m taa bụ na anụrụ m fịrịfịrị na ha bu ọya na-efe efe wee na-ebugharị ọkachacha na be anyị ha chọrọ ka ha butuo ya ebe ọ ka ukwuu unu nụ na ha na-arụnụ ụnọ ha ba- na na n'Enugu so onye niile na-abụ means ha ga-eji wee wee deliver their project on their own ọkwa ihe ha na-agba mbọ ya so mana obodo ndị eliza m kpọrọ afa ya bụ obodo ndị ndị ndị na-achị achị ee ndị britiko maazị ndị ọzọ m ga-akpọ achọrọ m achọrọ m ka ihe a dị na be anyị so ka chineke zọba anyị zọba ma gị ma mụ ma onye ọzọ ka anyị biri n'udo ma na-aga n'iru chekwaba ụmụ ụmụ ụmụ anyị o nwerọ ife ga-eme anyị ụmụ igbo anyị bụ ụmụ chineke ụmụ chineke onye abịama oya tinye aka n'ife share button na-efesa ozi a mee ka ndị ọzọ mara na chineke kwụ anyị n'azụ mana ka onye ọbụla kee nkwụcha ka ihe ọjọọ ghara ime na be anyị ya ka ọ dị mbọsị ọzọ bye